Daoibh a chairde Gael agus fáilte isteach inniu chuig an seisiún seo bunaithe ar an úrscéal don tSraith Shóisearach. So welcome everybody today to this session about the novel don tSraith Shóisearach ansin for the junior cycle. Is mise Arlene agus beidh mé libhse don lá inniu agus beidh muidne ag caint faoin úrscéal agus gach rud a bhaineann leis. So, tosóimid anseo, let's start, beidh muid ag caint faoi cúpla úrscéal eile atá ar an gcúrsa, so we're going to be talking about a few different novels that are on the course. Féachfaimid ar na téamaí agus ar na carachtair agus achoimre ar na scéalta sin. Ina dhiaidh sin, beidh muid ag díriú isteach ar cheisteanna scrúdaithe agus ag féachaint ar samplaí agus ar na scéimeanna mharcála a bhaineann leo. So, leanfaimid ar aghaidh ansin agus cuirfimid tús leis an seisiún seo. Ok, so céard iad na húrscéalta atá déanta agaibh ar scoil? So tuigeann sibh ó bhur múinteoirí go bhfuil liosta le haghaidh na n-úrscéalta eile atá ann, so is féidir libhse an t-úrscéal a phiocadh, you can pick your novel, mar ghrúpa, ok, nó mar rang.

Tóraíocht Taisce le Mícheál Ó Ruairc agus Sárú le Anna Heussaff. So tá neart cinn ar an liosta agus caithfidh sibhse mar rang ceann amháin a phiocadh. So de ghnáth ar scoil nuair atá daltaí ag piocadh

píosaí eolais a bhíonn ar thaobh an úrscéil, so they're the little blurbs that are on the back of the novels, so is féidir libhse iad a léamh agus ansin piocann sibh ceann amháin. So, just ag díriú isteach, uaireanta nuair atáim ag múineadh i mo sheomra ranga féin, cuireann daltaí ceisteanna orm bunaithe ar an litriú. den fhocal úrscéal. Agus sin an fhadhb is mó a bhíonn ag daltaí de ghnáth. Céard é an litriú ceart? So what's the right spelling of úrscéal? Úrscéal le A? Is it an úrscéal with an A or is it an úrscéal with an I? Agus céard, cén ceann atá ceart? So, tá muidne chun díriú isteach ar an bpíosa eolais sin just ar feadh nóiméad nó dhó anseo sa cúinne gramadaí in our grammar corner anseo. So, an t-úrscéal, ciallaíonn sé sin the novel. So, úrscéal is ainmfhocal é, so that's our noun. Is ainmfhocal firinscneach é, so it is a masculine noun. Sin an fáth go bhfuil an t beag anseo, that's why

So athraíonn an litriú, ok? Cén fáth go n-athraíonn an litriú? Bhuel, toisc go bhfuil dhá ainmfhocal ag teacht le chéile, because we have our two nouns coming together, agus is sampla den tuiseal ginideach é sin, and that's an example of tuiseal ginideach. Arís, tá neart samplaí den tuiseal ginideach ar eolas agaibh,

Ok so we can see our different spellings there. Ok seomra ranga deireadh seachtaine. Ok so is sampla den tuiseal ginideach é sin. So it's an example of tuiseal ginideach. Ceann eile anseo, an t-údar, the author. An rud céanna atá ann anseo nuair a chuirimíd ainmfhocal leis when we put another ainmfhocal with it, ainm an údair. the name of the author. So arís is sampla den tuiseal ginideach é sin chomh maith. So that's another example of our tuiseal ginideach. Ceann eile anseo ag tús nó i lár nó ag deireadh an úrscéil. So at the beginning, the middle or the end of the novel. Féach arís.

Má tá tuiseal ginideach i bhfeidhm, if the tuiseal ginideach is happening, we'll bain amach an I sin, or bain amach an A sin, we take out the A and cuirimíd an I isteach ann, and we put in our I. Ok, so tosóimíd leis an úrscéal Daideo le hÁine Ní Ghlinn. So. Arís, céard atá i gceist leis an úrscéal seo? Bhuel, baineann an úrscéal seo le buachaill óg anseo, buachaill óg darbh ainm Liam. Agus tá Liam ar a theicheadh óna thuismitheoirí. So níl caidreamh maith idir tuismitheoirí Liam agus níl sé sásta. Tá sé ag iarraidh éalú as a theach. So, he wants to try and escape. Éalú as a theach. So, céard a dhéanann sé? Bhuel, déanann sé plean, nó cuireann sé plean le chéile lena dhlúthchara Mícheál agus an plean a bhí ann ná, beidh Liam ag dul ar an traein go mBaile Átha Cliath. So, céard é an scéal? So, nuair atá Liam ar an traein, buaileann sé le seanfhear. Agus dúirt an seanfhear leis go raibh sé ar a theitheadh chomh maith. ach bhí sé ar a theitheadh óna pháistí. So arís, tá saghas rud comónta i gceist eatarthu, so they have this kind of similar grounding or similar thing, this common theme between them. Tá an bheirt acu ar a theitheadh, so both of them are escaping. Agus arís, déanann Liam cara nua, he makes a new friend. agus buaileann siad le chéile ar an traein go mBleá Cliath. Ok and they make this friendship ar an traein go mBleá Cliath agus féachfaimid an caidreamh eatarthu ar an traein. So we see the relationship between them ar an traein agus na carachtair atá iontu, types of characters that they are, agus tarlaíonn an chuid is mó den scéal seo ar an traein. So again, majority of the story, tarlaíonn sé ar an traein. That's what happens on the train. Má leanfaimid ar aghaidh, tá úrscéal eile agam díobh anseo, Cúpla, le hÓgie Ó Céilleachair anseo, agus baineann an scéal seo le bheirt chailíní óga darbh ainm Ellie agus Sharon. So arís is daltaí meánscoile iad agus tá siad ag freastal ar an meánscoil. Tá siad ag déanamh staidéir don tsraith shóisearach ansin. So tá siad an-cosúil libhse, okay, ag déanamh staidéir don tsraith shóisearach. Agus féachfaimid an saghas caidrimh eatarthu. So arís, maidir le Ellie mar charachtar, is carachtar deas, cairdiúil í. Is cailín díograsach í chomh maith agus bíonn sí ag obair an t-am ar fad agus ag iarraidh ardmharcanna a bhaint amach ina cuid scrúdaithe. Ach a mhalairt atá i gceist le Sharon mar charachtar. So is carachtar sách fiain í Sharon. Téann sí i gcoinne gach rud agus gach duine i ndáiríre. Tá dath ina cuid gruaige, bíonn sí ag ól agus ag tógáil drugaí, so a mhalairt atá i gceist idir na chailíní seo. So arís, feictear an caidreamh eatarthu agus na tréithe difriúla atá iontu agus cabhraíonn sé sin leis an scéal a fhorbairt ansin. Ach cosúil le gach rud, tagann fadhbanna chun solais agus feicfimid céard a tharlaíonn leis an mbeirt acu. So, ceann de na rudaí is tábhachtaí nuair atá sibh ag déanamh staidéar ar an úrscéal ná na carachtair. So arís, i ngach úrscéal a dhéanann sibh staidéar air, beidh carachtair ann agus tá sé tábhachtach go bhfuil tréithe faoi leith agaibh do na carachtair. So, mar shampla, mholfainn daoibh an struchtúr seo a úsáid. So, déan cinnte go bhfuil liosta aidiachtaí agaibhse, ok, go bhfuil sibh in ann iad a úsáid agus cúpla ceann ar bharr do cheann anseo. So, tá cúpla abairtí úsáideacha agam daoibhse anseo, so má fhéachann sibh, is duine blank é nó í. So arís, cuireann sibh rud éigin isteach. Is duine, b'fhéidir, is duine spórtúil í blank nó is duine cairdiúil é blank Ok. So de ghnáth leis na píosaí seo, eh, luann sibh an tréith faoi leith, so you'll mention your trait, and then déanann tú forbairt air, and then you'll develop it a little bit more. Ach bí cúramach, an fadhb is coitianta anseo, a very common mistake that people make, ok, is duine spórtúil nó tuisceanach nó ceolmhar é nó í. That's fine when we leave it like that.

And then i mo thuairim, in my opinion, is duine cairdiúil í Ellie, mar shampla, nó is duine éirmiúil í Ellie, mar shampla, sa scéal Cúpla. Okay, so braitheann sé. It really depends, okay? But if you're not sure about changing is to gur, then I'd say maybe leave out the piece with ceapaim if you think it's going to confuse you a little bit much. So, just ag féachaint ar cúpla ceann de na carachtair ó na scéalta seo. So mar shampla, má fhéachaimid ar an charachtar ar ar an gcarachtar Daideo san úrscéal seo nó an seanfhear, okay? So arís, scríobhaimid síos ainm an úrscéil, sin Daideo, agus ainm an údair, sin Áine Ní Ghlinn.

Rinne sé iarracht buachaill óg soineanta darbh ainm Liam a fhuadach. So, he tried, rinne sé iarracht, he tried to kidnap a young innocent boy called Liam. So, rinne sé é sin, rinne sé iarracht é sin a dhéanamh, so he tried to do that, le cabhair óna chara Mánas, with help from his friend

Arís, má fhéachaimíd ar cúpla, mar shampla, ok, so ainm an úrscéil sin Cúpla agus ainm an údair sin Ógie Ó Céilleachair, ok, arís tá an liosta stór focal againn, or an liosta aidiachtaí agus tréithre ar taobh amháin, so we still have all our lists of our traits there, ach tá muidne chun díriú isteach anseo ar Sharon mar charachtar.

a statement that I've made, actually cuirfidh mé an fada isteach ansin, um sin ráiteas, so that's what I'm stating it, but then I must explain it, so I must come back and explain why I think this and how do I believe this. So, chaith sí a cuid ama ag pleidhcíocht ar scoil.

Ba bhreá léi ag cúirtéáil le buachaillí so like ag dul amach le buachaillí so she likes to go out with boys. Chaith sí a lán smideadh agus bhí dath ina cuid gruaige so she wears a lot of makeup and she has a colour in her hair, okay.

Ok. Cumhachtach anseo, cumhachtach ciallaíonn sé sin powerful. So, is this person a powerful character? Arís ag brath ar an úrscéal, depending on your novel. Macánta, an duine macánta é nó í pé duine sa scéal? So, are they honest? duine macánta í Ellie ceapaim san úrscéal Cúpla so Ellie definitely will be honest in the úrscéal Cúpla. Nimhneach ok nimhneach if you think nathair nimhe ansin poisonous is there any poisonous characters ansin? Bhuel go cinnte is féidir linn é a rá faoi Daideo nó faoin seanfhear, the grandad or the old man, um, san úrscéal Daideo, cinnte, we could definitely say that about the old man in the story Daideo. Cén fáth? Mar rinne sé iarracht Liam a fhuadach, because he tried to kidnap Liam. Díograsach anseo. Ok, arís ag caint faoi na píosaí a bhíomar á phlé ansin faoi Daideo agus Cúpla, cinnte is duine díograsach í Ellie, she's hardworking, absolutely. Bréagach anseo, so a false character, cinnte, má táimid ag caint faoi Daideo, is duine bréagach é tríd is tríd, he's definitely a false character, false person. Cliste, is there anyone that's clever? Ok, cliste ansin. Ciallaíonn sé sin clever. So, leanfaimid ar aghaidh agus féachfaimid ar na téamaí atá le fheiceáil sna húrscéalta. So let's have a look at the different themes in each of our stories or each of our novels. So, is é, or is í, an dallamullóg téama an úrscéil seo. So, the theme of deception, an dallamullóg. So, is í an dallamullóg téama an úrscéil seo. Cinnte nuair a thagann sé le Daideo. Absolutely. So, baineann an seanfhear taitneamh as an dallamullóg a chur ar fhear na dticéad agus ar Liam.

So tá sé sin le feiceáil go soiléir san úrscéal. Tá fadhbanna ag Liam sa bhaile, so he has problems at home, agus is é sin an fáth gur fhág sé an teach. And that is the reason why he left the house. So sin an fáth gur fhág sé an teach. It's the reason why he left his house. Um, an smaoineamh a bhí aige,

Maidir le cúpla anseo so is é fadhbanna teaghlaigh téama an úrscéil seo, nó fadhbanna a bhíonn ag déagóirí even if you wanted to put kind of problems with teenagers pé rud ach fadhbanna teaghlaigh don chuid is mó. Okay, why do I say that? Bhuel bhí Timmy i gcaidreamh, so sin athair eh na gcailíní ansin, so bhí Timmy i gcaidreamh le bean eile agus níor labhair sé le Mairéad ar feadh trí mhí, so he didn't talk to Mairéad for three months toisc go raibh sé í gcaidreamh le duine eile. because he was in again a relationship with somebody else. Arís feicfimid an teannas idir tuismitheoirí agus an cúpla, absolutely we see the tension between the parents and the twins, again people trying to keep secrets, gach rud, blackmail, again níl sé go maith ar chor ar bith. Ach tá, ach is féidir libhse

Scríobh mé na píosaí seo thíos, or síos, ar an scáileán toisc go mbíonn fadhbanna ag daoine leis na haimsirí. because sometimes people have problems with the tenses. So, má fhéicimíd ar an scáileán, as we see, ar thaitin an t-úrscéal leat? Ar thaitin? Sin scríofa.

An dtaitníonn an t-úrscéal leat? Do you like the novel? Again, tá sé seo scríofa san aimsir láithreach. We have it wrote here in our aimsir láithreach, present tense. Again, Taitníonn an t-úrscéal liom, I like it. Or Ní thaitníonn. an t-úrscéal liom. So braitheann sé, ok, it depends what way the question is wrote. Má scríobhtar an cheist san aimsir chaite, bhuel, freagróidh mé an ceist sin san aimsir chaite, nó má tá an ceist scríofa san aimsir láithreach, bhuel, freagróidh mé

Ceist eile a thagann aníos ar na páipéir éagsúla, another question that tends to come up on the exam papers a lot, conas a chuaigh an scéal i bhfeidhm ort nó ar chuir an t-úrscéal seo áthas nó brón ort? Okay, tá siad ag díriú isteach anseo ar. mothúcháin. So they're focusing in here on emotions. So conas a chuaigh an scéal i bhfeidhm ort? So how did the story, how did it affect you? So what kind of emotions? An raibh trua agat don duine éagsúla? Had you pity? Ar chuir sé áthas nó brón ort? Did it make you feel happy, sad, surprised? Aon rud ansin. So caithfidh tú do smaointí nó do thuairimí a scaipeadh anseo so you need to, again, share, write down your thoughts bunaithe ar na ceisteanna sin. So conas a chuaigh an scéal i bhfeidhm ort? How did the story affect you? Or ar chuir an t-úrscéal seo áthas nó brón ort? Did the story make you feel happy? Or did it make you feel sad? So, cúpla tuairimí, or cúpla tuairim anseo gur féidir libh a lua. So, a few different themes that you could mention here. So, bhí mé ar bís chun an céad chaibidil eile a léamh. So, I was really excited. Bhí mé ar bís chun an céad caibidil eile a léamh. So, I was really excited to read the next chapter, mar shampla, b'fhéidir.

So sin píosa deas ansin, that's a nice piece there you could use. Bhí mé idir dhá chomhairle, I was between two minds. Ní raibh an t-úrscéal thar mholadh beirte ansin, so it wasn't the praise of two people. Ní raibh sé thar mholadh bheirte ansin, wasn't the praise of two people.

Bhí baint ag ag téama an úrscéil le mo shaol, so the theme em of the story, it was kind of linked with your life, or had a link with some part of your life maybe. Má tá tú ag caint b'fhéidir faoi faoin scéal bunaithe ar dar teideal Cúpla, so maybe if you're talking about Cúpla, mar tá sé bunaithe ar cailíní óige agus iad ag fhreastal ar mheánscoile. because it's based on two young girls and them going to secondary school. Could be like you, tá an character tá siadsan ag freastal ar an meánscoil, they're going to secondary school, agus tá mé féin ag freastal ar an meánscoil b'fhéidir, pé rud, you change it to suit you. Tá an t-úrscéal suimiúil agus spreagúil agus d'fhoghlaim mé faoi. So the novel It is interesting and inspiring and I learned about pé rud, I learned something about whatever. So is féidir libh arís na línte anseo nó na bearnaí anseo a líonadh so you can fill in the blanks anseo. So arís, pointí tábhachta do na húrscéalta. So, important points for your úrscéalta, bhfuil carachtair, bhfuil na charachtair ar eolas agaibh, suíomh, an bhfuil an suíomh ar eolas agaibh, do you know where it's situated, where is it located, an buaicphointe nó an príomhphointe, kind of main point, main highlight. Um, críoch eile, an bhfuil tú in ann críoch eile a scríobh don úrscéal? are you able to write another kind of ending for the úrscéal? An bhfuil an téama ar eolas agat? Atmosphere agus tús agus deireadh an úrscéil. Do you know the beginning and the end of the novel? Agus do thuairim pearsanta. And your personal opinion. Anois tá muidne chun díriú isteach ar na ceisteanna. So ceist a bhí ann sa bhliain 2000 is ar Dónall, An ceist a bhí ann sa bhliain fiche fiche trí agus an ceist a bhí ann sa bhliain fiche fiche dó. So, má fheicimid anseo, question that came up twenty twenty three. Now, bhí deis agat ansin, sin rud éigin difriúil. This is a little bit different, okay? Bhí deis agat an ceist seo a dhéanamh ar

So what is the main theme, the main theme? So scríobhann tú é sin síos. Ceist an-deas é sin. So that's really, really nice question to have. Scríobh síos príomhthéama an úrscéil, the main theme. An chéad phíosa eile, déan cur síos gairid ar eachtra mhór amháin san úrscéal.

cúpla ansin, if you're talking about cúpla, you could say um, nuair a bhí an saghas timpiste bhóthair ann, when there was the crash ar an mbóthar, sin saghas eachtra mór ansin, that's a huge event, or b'fhéidir nuair a chonaic, or nuair a fuair Sharon um, an t-eolas, nuair, go, no, nuair go raibh sí ar an eolas,

Má fheicimid an ceist a bhí ann an bliain roimhe sin, so, sa bhliain fiche fiche dó, question that was in twenty twenty two, so cad é téama an úrscéil? Sin go deas, bhí sé sin luaite againn cheana, we've mentioned that before. Déan cur síos ar eachtra amháin a thugann léiriú ar an téama atá luaite agat, so describe an event that shows the theme that you have

faoi sin. San iontráil luaigh so you need to mention these points pointe amháin eolas faoi do pháirt san úrscéal so about your part in the novel. Tréith dhearfach agus tréith diúltach atá agat so a positive, dearfach is positive, a positive trait you have and a negative trait that you have.

Just má fhéicimid ar an Scéim Mharcála, if we just look quickly at the Scéim Mharcála anseo, marc amháin le haghaidh teideal an úrscéil and then le haghaidh údar an úrscéil faigheann tú marc chomh maith. Dhá mharc le haghaidh an téama, two marks there then for the theme. Now, déan cur síos gairid ar eachtra amháin a thugann léiriú ar an téama. So, chun na hardmharcanna a bhaint amach, to get these high marks, let's see what we need. Luann an t-iarrthóir an téama, so, the applicant, they, mention the theme agus déanann sé cur síos ar eachtra amháin a léiríonn an téama, and they describe one event that shows the theme. Great! Téama luaite, plé maith ar an eachtra, tuiscint shoiléir léirithe. So, Téama luaite, Theme is mentioned, Plé maith ar an eachtra, so, a good discussion of the event, Tuiscint shoiléir léirithe, so, good understanding shown, Tagairtí maithe don úrscéal, so, good references to the novel, Smaointe forbartha go maith, the thoughts are well developed, And then, ar ais chuig na príomhghnéithe, Cumas maith maidir leis na príomhghnéithe de Cheart, na teanga so they're coming back to like things like grammar agus struchtúr agus comhréir anseo so gramadach, comhréir, struchtúr, briathra agus a leithéid. So, i gcónaí nuair atá sibh ag déanamh staidéir ar na píosaí seo always think, an bhfuil tuiscint shoiléir ann agus an bhfuil na smaointe forbartha go maith so like good understanding, Smaointe forbartha go maith, thoughts well developed and tagairtí maithe don úrscéal, good links or good references back to the úrscéal. Má fhéicimid ar an bpíosa eile anseo, Ceist C, faoin téama, ar chuir an téama seo áthas nó brón ort? Tabhair cúis le do fhreagra. So if you see here, forbairt mhaith ar an gcúis, got three marks, trí mharc ansin, forbairt réasúnta ar an gcúis, and then forbairt lag anseo. So sin an scéim mharcála a bhí os comhair na scrúdaitheoirí. So this is what the examiners had nuair a bhí siad i mbun marcála. when they were doing their marking. And then ag an deireadh, okay, arís tá na rudaí céanna ag teacht aníos, okay, tuiscint shoiléir, tagairtí maithe, smaointe forbartha agus arís ar ais chuig príomhghnéithe de cheart na teanga, gramadacht, struchtúr, aimsirí, litriú agus a leithéid. So, tá siad chomh chomh tábhachtach i gcónaí a bheith ag smaoineamh, tuiscint shoiléir, tagairtí maithe, smaointe forbartha i gceart. Ok, a chairde Gael, so sin deireadh an seisiún seo. Go raibh míle míle maith agaibh as a bheith liom inniu. Má tá ceist ar bith eile agaibh, any other questions, arís déan teagmháil liom